ebe nke a bụ ebe agwụ dị aka ji ọfọ dị alụsị bụ ebe aka agwụ ya dị then ebe nke a bụ ee ụnọ dị alụsị which is uh, alụsị dị Agụlụ lake shrine Nke ebe nke a wụzi agwụ ya. ee ebe nke a bụ agwụ dị shrine Agụlụ lake. ee O nwekwa onwe ndị na-anọgasị ebe a. Oh, mmiri a pụtachakwara side a o. Okay, ebe a bụ iru mmiri. Eh? Okay, onye chọrọ onye chọrọ ike iru ọma na mmiri, ọ ga-abịakwa side ebe a. Ebe a bụ ebe iru mmiri ebe a na-anọ.

anụmanụ ndị e gbusigo olu sigasịrị ya ndị si egbu then mmadụ ebe a kịta bụ ebe the main alụsị ahụ a na-ekwu maka ya dị ebe a eke na- ebe nke karịa ọrịa unu ebe a ka alụsị alụsị alụsị ezu a na dị Ee. ilu mmiri ọzọ nwekwara ike ikutekwa mmiri ebe a ebe a na-anọ ebe achụ aja a chọọ ịbịa gọọ ọfọ n'ilu arụsị n'ilu arụsị ezu Idemmiri a dị na ịdị arụsị ya bụ arụsị nke a bụ ngene ya then inside inside bụ

Ngwa dị agwụ ya. Ebe a bụ okwu dị alụsị ezu Agụlụ a ị na-anụ. Ebe a bụ obi mmụọ ezu Agụlụ. Mm. Mm.

N'ime ebe a bụ iru mmiri ọzọ ebe ọzọ na- ebe a na-achụ aja ebe a ka Musa na-anọ achụ aja late Musa Onye? my dad ilu ebe a Musa na Agụlụ late Musa na Agụlụ Dr. Raf ilu ebe a ka ọ na-achụ aja na nke a bụ ụgbọ mmiri e ji akụ azụ na dị mmiri Kedu ụgbọ mmiri? Okay ụgbọ mmiri. Okay mana ndị nke o mebigo o jibere kwa na ọ na-adị Ọ ka na-euse ya? enweghị m anyị nyocha Ilu ọma wo mi tem fanta ba. Eh fanta ka e ji eke ilu ọma no ya bụ ife o nweta na. Fanta with ngwongwo mmiri ndị ọzọ like a na-euse biscuit, bread, chewing gum, sweet, many many things. a na-etinyekwu ya ewu ọkụkọ na-achọ ịchụ aja Mm. na ihe eji achụ aja na mmiri bụ fanta fanta enweghị mmanya ọzọ maka na ọ ihe ọtọ biribiri ọ ya bụ mmanya ndị mmiri fanta bụ ndị mmanya ndị mmiri ọ bụ the best preferred mmanya ndị mmiri na-use ka ịchụ aja isi mee ememe na ihe ọnụ ụtọ ndị ọzọ ma sweet ma chewing gum ma biscuit ma nke a bụ ndị ichie mmiri

ebe nke a bụ ebe agwụ dị aka ji ọfọ the alụsị bụ ebe aka agwụ ya dị dị n'ebe nke a bụ ee ụnọ the alụsị which is alụsị the Agụlụ lake shrine nke ebe nke a bụzi agwụ ya ee ebe nke a bụ agwụ the shrine Agụlụ lake ee oche a na-anọ wee na-agwa ndị mmụọ na alụsị okwu

ọ ga-edu mfe festival na e nwesi a ga-eme the annual festival e nwesi each time each particular time with alụsị a ga- a na-esi nni because alụsị dị ebe a dị too much up to 400 and something shrine dị na the house nke a kịta bụ ụnọ alụsị bụ ihe Ebe a bụ ụnọ alụsị, nke a bụ ụnọ alụsị, ma ndị ebe anị bụ ụnọ alụsị. Alụsị dị ebe a dị too much. So during the festival, a na-eje na observe, a na observe by one by one. Then nke ọbụla a ga observe, e nwe pa- e nwe ebe a na-anọ ebe a na-anọ were eme observe. Product ndị ha si Mm. na-agbanye ọkụ. Ee, ego ayọrọ ebe a. Ebe ka a na- ebe ka a na- a na- na- ekpe ekpere ego oyibo. Onye chọ ikpe ekpere ego oyibo. so guys i'm done i'm going back now hmm? i'm done with my excursion to aguru lake so it's time to go back i'm waiting for a um, motor

ezi nne nwaanyị ọgaranya alụsị na-ebute ego ọ yị ka m na-eku si mụ eku ya kuo ibie wee ya ọ yị n'Eke ya ọ yị n'Oye ya ọ yị na ọ yị ka m na-ayọ taa wee sị bịakwa bịa ma nzu na aka mmalụ nzu adị amụ sị unu tụba ụba tụba ugo ibe akwa ka ibe enwe enwe ego oyibo wee sị unu biko gbaa ọgụ nke ọbụla nsi yọ

ọ gbakwa m eziokwu ote ego ga-ewere aka ntị ka ngote ihe ka m bịa tata na unu ya eme ego ya adịghị aka ego bụ ọkwa ka m na-arịọkwa niile ọkwa nwatakịrị ka anyị bụ na-agwa arụ n'afọ n'afọ tụpụ ihe ego ka ọ bịa nye unu ekene o nwekwa nkwa o kweburu unu kporo unu n'anya nna m okwukwu unu ego bụ ọgụ nke a bụ nke anyị ahụ emetezie ọ bịa

na ọ ya adị ile ee o gbuo n'aka nni ya dị mma o gbuo n'aka ekpe ya dị mma otu ọ bụla o si gbuo ọ ya adaba ndị igbe ezu biko gbaa ọgụ ejike m ọfọ n'aka wee na-ayọ ya wee na-ayọsi ya ike si iti fo mazi fo ise na nwere bụrụ nke ya na-ewe biko gbaa ọgụ ọ ya ka m na-ayọ na-ayọsi unu ike na-ekele unu na-ekelesi unu ike